ụmụ igbo ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla ọ na-abụ oge ncha na-asị na m ji obi mwute wee bịa ikwu okwu mana tata ejikwa m obi aṅụrị wee bịa maka ọ na-abụ a na-ebugha ihe nọchiri ụzọ ee a na-aga njem dịka m si wee kwuo na mbụ osisi naabọ dachie ụzọ a ya ebugha nke bịa bugha nke abụọ onye ọbụla sị na igbo aya adị n'ofu ị ma na chukwu ya anapụ onye ahụ ụra n'anya igbo amaka anyị ada asụ igbo na-eme igbo maka a na-asụ igbo asụ na-eme ya eme ọ bụrụ oge ọbụla anyị na-agụpụta sọsọ ife ọjọọ ife ọjọọ kịta anyị bido tụba alo ka anyị esi wee bịa fụ onwe anyị n'anya chineke na-enye anyị atụmatụ dị iche iche dịka otu m gwara unu anyị na-ehibe anyị ata akpọ afa ya n'oge na-adịghị anya mkpụrụ ụbọsị one ma one anyị akpọ afa ya onye ọ masịrị ka o sonye na ịfụnanya igbo onye ọ masịrị ka o sonye na ịdị n'otu igbo onye ọ masịrị ka anyị dozie be anyị anyị ama atọ gbapụba ife ọjọọ agbana mgbọrọgwụ na be anyị anyị wee sị mba n'agbanyeghị na o nwe ndị ọ dịrị obi mma maka mbọ niile a na-agba ọ ka nwe ndị ya rịnite echi ikwutọ m ma ọ kwutọ onye ọzọ ee enwecha ndị otu anyị na-agba mbọ ma men of God ma ndị nọ US ma Jovika na ọtụtụ ndị ọzọ ndị isi na WhatsApp group ndị barristers ndị doctors anyị ncha na-agba mbọ ka a fụ na a na-enye goolu n'ofu post enwecha content creators ndị m na-akpọ nọ ndị na-esonye a na-eme ha acknowledge ana m asị chineke gbaa onye ọbụla ume na nke a na-eme ọkwa ụnụ fụrụ mbọ niile anyị na-agba ọ na ha amịta mkpụrụ n'oge Tunde Bakare sị na a bụrụ anyị ọnụ na a bụrụ ndị Igbo ọnụ na ọ nya nwa ya ebepụ abụmọnụ ahụ na anyị bịa ka o kpeere anyị ekpere ha ncha ọkwa mkparị ị fụkwuo ka anyị na-eme omume o doo gị anya na oge ụmụ Izrel na-aba n'afụfụ Chukwu na-eji ndị mba were emegide ha na ọ mgbe ha na-emejọ Chukwu ha mejọrọ ana Chukwu Chukwu eweru strangers wee taa ha ahụfụ ọ tachakwa ha ahụfụ ahụ ọ punishkwa those strangers nenegodo ọnọdụ anyị n'obodo a i nene ka anyị si akpa agwa ị fụ na anyị na-eme ka ndị nọ n'afụfụ maka ife ha meta mana ekene dịrị Chineke ofu onye nwere ike iwetara ezinụlọ ajọ afa ofu onye nwere ike iwetakwara ezinụlọ ezigbo afa gbaa mbọ ka ị bụrụ onye ahụ na ọ nya bụ mbọ anyị na-agba ọ na-abụ ife ọjọọ na-eme anyị na-akọpụta ya anyị na-agwa onye tiri aka ya wepụ aka onye ji nụ ya haa aka o ji ife ọma mee anyị akọpụtakwa ya ka anyị wee na-akwado nke ọma na-akatọ nke ọjọọ ka anyị wee tigbuo ọnwụnwa merie ife ọjọọ dị iche iche tigbuo asịrị dị n'obodo anyị nkewa na ịrọ otu ma nke ndị amụma ụgha bụ ma nke ndị na-agwọ ọgwụ bụ ma nke ndị obi ọjọọ bụ anyị emeri ha ncha maka ọ na-abụ ndị ọjọọ were ọchịchị n'obodo ndị ọma abụrụkwazie ndị ọjọọ ọ ife ọnọdụ obodo a debe unu fụrụ oge m kọwapụtara maka nwa bọyị a na-emegide ọga ya gbara ọsọ ọ narụ ndị bankị 2 million naira wee gbaa ọsọ ọ nọrọ 8 years ahọ asatọ eduro nwa ụnọ ndị bankị wee kpọzie foonu ọga ha ji akpọ ha ọ bụrụ nwa bọyị ọga ya rapụrụ ọ gwarọ ya na ọ na-agbapụ rapụ nwatakịrị a no settlement wee gbaa ọsọ ndị bankị wee kpọọ nwatakịrị a pikie foonu ọ nya ka a bịara nwụrụ ya ndị uwe ojii bịa nwụrụ ya ndị bankị sịba na ọ ya akwụ ha ụgwọ ahụ na ife a ma bụ na ọ nya nwa ji foonu ọga ji akpọ akọpụtachara m ife a wee gwa the reverend reverend chukwuma ya jisie ike maka ejebere ya kọt mana ekene dịrị chukwu na eh, ndị ji nya bụ okwu na-ayọkwasị ka e wenata ya o nwero ife eji nsogbu eme anyị ncha niile bụ ụmụnne ma ndị nke na-arụ na bankị eh, ọ bụrụ na ndị be anyị anyị ncha bụ ụmụnne o nwero ife eji nsogbu eme ọ mmiri ka eji emenyụ ọkụ ejiro ọkụ emenyụ ọkụ onye weta aka udo nye ya udo onye chọrọ udo ka udo ya adịrị biko ana m ekene Reverend Chukwuma na mbọ ọ gba ife m ji wee kọpụta akụkọ a bụ na nwanne anyị nwoke ahụ m bupụta n'iru akwụkwọ ka ofu ọyị m nwoke nọ na US kpọrọ m sị m na ọ chọrọ ịkpọpụ ya Canada ka o jee ebe ahụ zọba onwe ya onye gbarụ mmadụ bọị 8 years eduro ya ụnọ ụnụ afụrụ ka Chukwu si echeta mmadụ eduro ya ụnọ ọ nọọrọ onwe ya abịa kpụrụ ya tii na nga n'ife ọ marọ isi ya ife anyị ji na-apụta na-akọ ife a bụ ka anyị fụ na ife dị mma ime eme dị mma imezi emezi onye ruo onye na-akwado ife ọma maka oge unu ya afụ uru ịbịakọ ọnụ imekọ nwanne ọ na-abụ m fụcha ebe ndị Igbo na-eri ji m fụ ebe a na-emecha ife dị iche iche ma ọ bụ krismas ma ọ bụ ịgba nkwụ nwaanyị ị fụ na mmekọ nwanne na nwanne atọka o nwero ife dị ka nwanne ada ele nwanne n'afịa ada ebepụ nwanne ebepụ ada atụfu nwanne atụfu ọ sọ chukwu gechara kwuo na anyị ncha ya-abụ ndị igbo o kwesịrị na i cheta na ị bụ onye igbo amụ ama ekwe ka gị bụ ruru tụọ ọnụ nke bụ eziokwu ọtụtụ ụmụnna anyị ka na-agbakwa mbọ ka anyị wee fụ na ịdị n'otu a ka anyị wee fụ na ịbịakọ ọnụ a na ha ncha niile na-amịta mkpụrụ ọtụtụ na-etinye aka ọ na-agụ anyị agụụ e nwe ndị sị na ha akpatachaghị ego kama ike obodo oyibo agwụna ha o nwe ndị sị na ha nọkwatakwa n'obodo oyibo mana uche ha dị n'ụnọ ọtụtụ sị na ụmụ ha akarịgo 20 years ha ncha niile mana ha abataberọ obodo a chi na-efo ọ na-akawanye njọ anyị edozinụ be anyị anyị anata na ụlọ anyị edozinụ ụlọ ka bụ onye adị na ọ na-ana ọ nya bụ mbọ anyị na-agba o nweena ndị kpọsịị mụ nyegasịa m akara ekwentị ndị ndu ndị Igbo enwetasịana m ma nke South Africa enwetara m obodo dị iche iche m wee na-ayọ ndị nke na-akpọ m na ha dị stranded ọ ka a ya-esi wee mekọwa nwanne ọ ka a ya-esi wee bịakọba ọnụ ị ma na ị dị stranded jụọ ese onye ndu ndị Igbo n'obodo ọbụla ị nọ e nweena ụfọdụ n'ime unu gwara ya ije eje kọwapụta onwe gị ebe a ka a ya-eji wee marụ ị bara uru n'obodo a ka i so na ndị na-echu anyị afa ka a mara ebe e si enyere gị aka kọwapụta onwe gị n'aka onye ndu ndị Igbo ọ nya nwa ya-eme ka union a mara ebe a ya-esi wee bata anyị nwa bụ ndị Igbo ịnatakwazi be anyị bụ na anyị wepụtara obi sị na anyị afụ onwe anyị n'anya anyị wepụtara obi sị na anyị adị n'otu anyị wepụtara obi sị na anyị enyerekọtara onwe anyị aka ka anyị na-ekwu okwu nnata ụmụnne m agbakwuona m mbọ dịka m si wee kwe unu nkwa wee fụ na ebe a ya-enweta shops ebe a ya-arụ industries ha ncha niile ezugo oke mana nke a m na-agwa unu Lion Business Park na 9th Mile mụ na the team ndị barristers ndị ọga ndị nnukwu mmadụ na ikem na ikem ndị Igbo ji wee biri mụ na ha akpaana o were anyị mkpụrụ ụbọchị one ma one anyị ji wee kpaa wee kabie o rugo ahọ naabọ mụ na ha na-eje njem a ka m wee ghọtachaa nya bụ njem ọfụma before m kweta na m etinye aka na ya ka anyị bịa nwee mkpebi m sị ka m kọwaara unu ka ọ ya-esi dị maka ị na-asị mmadụ nata ka ị bịa were ebe obibi ị gwa onye Igbo nata na ebe ọ ya-ebi dị mana ị gwarọ ya ebe ọ ya-enwe office ị gwarọ ya ebe ọ ya-anọ zụ ahịa ị gwarọ ya ebe ọ ya-anọ na-arụ ụlọ ngwa ahịa ị ma na ọ ma-ege gị ntị mana kịta Lion Business Park a ọ nya nwa ka unu na-afụ na-aga ebe a kamgbe m bido kwuba okwu ebe e nwere shops of different sizes ebe e nwere empty lands for factories e nwekwuru ebe a ya-alụ ebe obibi n'akụkụ ebe ahụ maka ndị chọọ ka their workers ka e nwee quarters ebe ha bi ndị chọkwa ka e nwee duplexes ebe obibi ife niile a dị shops niile e nwee e nwere 15.5 square meters a bịa na each block ọ bụrụ akwa ka ị na-azụ ọ bụrụ provisions ọ bụrụ articles otu unu na-anọ na zone unu nwee ike ịbịa werusịa zone nke unu unu esikwa otu a nọkwa n'ọgbara n'ọgbara na zone a ma na zone a bụ ndị articles otu a ka e si wee lụọ ya ebe m na-agwa unu dị 2000 hectares ka unu mara ka ọ ha ọ nya ka unu na-afụ ife a ị bata ebe ahụ ị na-ajụ ọ gịnị ife ọ n'ana Igbo ka ọ dị mana ọtụtụ amarọ nke dị 15.5 square meters dị 112 shops so ndị cosmetics bịa ha were their own zone so ọ bụrụ ndị chairman ya meet ndị ha na-anwegasị shop ka ha bịa okwu ya unu bịa unu afụ sample shops alụgo ebe a na-agwa unu free trade zone o nwerọ ife dịka ịkwụ import duties ị ya atụbata afịa o si na Lagos maọbụ na Port Harcourt nata a ma emeghe kọntena no n'ime ebe a ka a ya anọ wee meghee ya ndị kọstọm nwere ọfiisi ebe a ebe a ya emeghe kọntena gị izizi bụ n'ime ebe a mana ị tụkwa afịa iwu aka Lion Business Park adọrọkwa ya ife ọbụla a sị sị atụnatana gbaa mbọ fụ na ọ dụhọ na kọntena gị nke ọbụna i metara i were isi gị wee buru e nwerọ ife dị ka ịkwụ tax ebe a ife a bụ ife e melụ ka e wee kwado ndị be anyị n'ala Igbo mana uche anyị niile dị na mba ebe a bụ ebe ị ya atụnata raw materials i weli ya rụọ ngwa afịa na factory dị n'ime ebe a sikwa ebe a mekwa ya export no taxes ka a na-agwa gị free duty free importations ebe niile a na-agwa unu e nwechara shops ndị a e nwere enu nwee ana nke dị 112 shops ọ dị 56 n'elu dị 56 n'ana ka a ya esi wee kwụ ụgwọ ya ọ bụrọ ife na-agbaji aka ị bịa kwụnye deposit ebe m na-agwa unu nwere title ịkwụ ụgwọ anyị agbatịrị gị ya ọ nọ na promo promo ya na-agwụ n'ọnwa nke a na-abịa abịa ka promo ya na-agwụ anyị agbatịrị gị nke ọ nọ na promo ịkwụ ụgwọ ya ahọ iri ma ị kwụnye the first deposit ịkwụ ụgwọ ya ahọ iri kpọọ n'ekwentị ya na-aganụ God's Agenda Production we are part of it a na-ekwu okwu ebe ị ya ebi a na-ekwu okwu ebe ị ya azụ ahịa ma ọ bụ ebe ị ya arụ factory ị fụ na ị lụcha ngwa ahịa ebe a i si ebe a bupụ ya n'ime town i si ebe a bupụ ya n'obodo dị iche iche i si ebe a bupụ ya na mba ụwa niile ị ma akwụ onye ọbụla tax ọ bụrọ nke e meghee kọntena gị na Lagos a nọrọ ebe a frustrate gị nọrọ ebe ahụ gwọọ gị ji na aja nke a bụzi n'ana Igbo ka ọ na-eme ife ndị si nwa ka m fụ na-agbakwere ife ọbụna gbasa business wụ ka o zuo oke maka na akịka e ji atọ ụkwa were ube na-atọ ka o wee na-adaba kịta o zugo oke maka ụfọdụ na-asị m ọ natazie biri n'Enugwu ma ọ nata biri na Anambra kedu ebe ọ ya anọ wee zụọ ahịa ka ebe ọfịs ya ya adị kịta o zugonụ oke ụmụnne m Lion Business Park ada m agwa unu na m si n'aka agent no the executive members direct no the managing director na ndị otu ya ka mụ na ha naabọ kpaa ha wee nye executive endorsement m ji wee pụta ịkọwa ife a isi na ana aka God's Agenda Production audio authentic ọ bụrụ na ọnwa na-abịa ngachara ana ị ma na promo akwụsị ụgwọ a na-akwụ akwụ ama akarịkwa ahọ naabọ ka e sibu eme ya mana nke ọ nọ na promo ị kwụnyere anụ ụgwọ ị ma na ị ya agbatị ego gị n'ahọ iri i wee kwụchaa ya ị fụ na oburu aka kedu ife ị ka na-eche ebe ọ bụla ị nọ na mba ụwa gbaa mbọ ka ị fụ na ị nwetara ofu ọnụ shọpụ ebe a ọ bụrụ na ị bụ chairman of any zone ndị alaba ụfọdụ enweena zone ebe a ndị idumọta ụfọdụ enwego zone ebe a different markets ma ndị nọ na north ụfọdụ enwego zone ebe a ndị cosmetics ama m ebe zone ha dị ndị na-azụ ahịa akwa ndị articles ife ọbụla ọ sọrọ ya gị na-ele abụrọ afịa iwu zone ya dị ebe ahụ unu mee nzukọ mbụ ndị chairman unu abịa were zone unu ọ bụrụ na achọrọ ibe na zone gị nwa dịka ofu onye ị chọọ iwere ọnụ shọpụ naabọ ị chọọ iwere ịtọ ị ya-abịanwu bịa were ya o nwerọ ife gbochiri gị ebe a na-agwa unu dị open for anybody onye ọbụna nwere ike ibi ebe ahụ were ebe a na-azụ ahịa were ebe a na-arụ ngwa ahịa o nwee onye gị na ya naabọ na-azụkọ ahịa ọ bụrụ onye ọcha ọ ya-abịa ebe a bịa were nwee ana ọ rụọ factories ị chọọ kpọta ndị ọcha na-arụ ife ọbụla ị na-ele ha bịa ebe a bịa were ana ọ ka bakwuoro anyị ka anyị meghee industries ife anyị chọrọ massive industrialization radical transformation ka anyị chọrọ ime n'ana Igbo niile e nwechaa afịa ndị ọzọ a na-alụgasị nọ nke luo anyị a na-ekwukwa mana ekwena ka nke a gafee gị nke a nọ na promo price biko zisa ihe onyonyo a ị kpọọ anyị n'akara ekwentị o nwee ife ndị ọzọ ị ghọtarọ ka anyị kọwalụ gị aha m bụ brọda Paul Chigbo